yarabi an b'a ɲini ala fɛ ala ye dugukolo da ala kira kanu na ka sankolo da ala kira kanu na an b'a ɲini ala fɛ yarabal alamin ala ka ɲɛnamaya hinɛ kɛ ne ni aw yɛrɛw kan insha allahu ta'ala nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ dirɛti kɔnɔna na safi de jugu faga mori

malizu ye jinɛso ye bayaro ye jinɛso ye lomara ye jinɛso ye mangosi ye jinɛso ye law sɛnɛ ye jinɛso ye tɔntigi gariya ye jinɛ musoman ye ɔ nka an bɛna ye yan laturu dɔnbaga caman kɛrɛnkɛrɛnnenya ne tɛ siran ka n ka kuma fɔ dɛ ne y'o de fɔ ni ne y'a fɔ n'i bɛ se ka jinɛ jigin i b'a jigin bilahi ni ni n'i ma se ka jinɛ jigin kunko de b'i bolo parce que bi bi in na ne y'a ye dɔw bɛ ka nkalon dɔ paratike tiɲɛ b'a kɔnɔ tiɲɛ b'a kɔnɔ mais ko ne ko n ka abonnéw bɛɛ ma sini à partir de 14h30 bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ page belebeleba sanfɛ n'o page ye safi de youtube kan n bɛna te tobi masa solomana na k'a ɲɛ jira aw la ne t'a ten ko n bɛna a fɔ video wɛrɛ la dɛ ne b'a ɲɛ jira a la o fana tɛmɛnen kɔfɛ ni n bɔra yen bala don dɛ bala fagabali bilahi ɔ ni n bɔra yen dɔw b'a la ka sɛbɛnni kɛ papiye kan Eh, ko laturu bɛ bɔ papiye kan a yɛrɛ ma filomaniya baaraw n bɛna o dévoiler n ka sira kun tɛ quoi mais u donna n gasi la de o de la n bɛna a dévoiler o la n'i ye nin jinɛso in ta k'a lajɛ n'i yɛrɛ laturuso ta k'a lajɛ i bɛ t'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ la non ale b'a fɔ sa ko ale bɛ jinɛsow bɛɛ yɛlɛma ka kɛ mɔgɔsow ye parce que bi bi in na ni dɔw ye dɔnni ye dɔrɔn k'a fɔ ko dɔnni don olu b'u ka création de texte création dans la tête c'est à dire penser pour, pour faire quelque chose alors que o yɛrɛ dɔnni t'u la quoi je sais pas si vous me comprenez mes abonnés o bɛ miiri ka baara dɔ kɛ k'a sɔrɔ baara in yɛrɛ dɔnni t'olu la o la an bɛ min ɲini ala fɛ o ye ala ka faamucogo ɲuman d'an ma ye ne ka abonnéw ee belebeleba natɔ don kunamaba feere ɔ ni nin ye jinɛso sanfɛtaw ye ni maa o maa ye jinɛso wɛrɛ jira a la min ni nin tɛ kelen a fɔ safi de de ko a ma ko nkalontigɛla don a tɛ fɛn dɔn laturu ko la sisan laturu jumɛnw ye adamadensow ye nka adamaden ninnu fana na i b'a dɔn k'a fɔ hɔrɔn b'a la han fɔ k'o kuma ninnu faamu dɛ adamaden ninnu na hɔrɔn de b'a la laturu ninnu kɔnɔ hɔrɔn b'a la dɔw yɛrɛ bɛ yen olu tɛ hɔrɔn ye dɔw bɛ yen olu laturu olu y'u ka hɔrɔnya sɔrɔ cogo di fana o cogoya nasira bɛ laturu kɔnɔ f'a k'a faamuya ne bɛ taa sɔrɔ kalanso bɛ dɔw fɛ yen ni ne y'u ye o hinɛ bɛ ne minɛ bilahi lezi bilahi lezi laturu karamɔgɔ a hinɛ de bɛ ne na parce que n kan tɛ minnu bi a kɛ ka ɲɛ ne bɛ laturu karamɔgɔ baden don minnu b'a kɛ ka ɲɛ olu ni ne tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa hali n'i t'a kɛ ka ɲɛ ne tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la mais n'i yɛlɛla ne ka ne de kan ne bɛ bɔ ka faniya in de jira mɔgɔw la pour ne pas que a ka fɔ ko dɔnnibaaw ye nkolontigɛla ye n'o tɛ ne ka mun b'a la ba ɲɛ cira suruku ka foyi t'a la bilahi a tɛ fɛn bɔ suruku la walima suruku ɲɛ cira ba ka mun b'a la ba o ye ba ka dugawu jaabi de ye o o laturu jumɛn bɛ yen n'olu ye mɔgɔso denw ye a fɔlɔ ye taliki ye filanan o ye ɛnzan ye sabanan o ye kalalahu ye naaninan ye masa solomana ye duurunan ye badara ye wɔɔrɔnan o ye nunkɔrɔ ye wolonwulanan o ye moriden zumana ye seeginan ye nabilayi musa ye n'o ko a ma ko kolaban den musa badenw a y'a partager sunkalo sera sisan an kɛrɛfɛ n bɛ fɛ ka fayida dɔ de di sani sunkalo cɛ fayida in b'a di ala kama ala kira kosɔn walayi ni ni nin kɛ kun ye ko mɔgɔw ka na safi de fɛ ya rabil alamin ala kan'a nɔgɔya fiyewu n ka dugawu y'o de ye dangaden ala ka a tere sigi a kɔnɔ maa lebula ala k'a malo ala kan'a ɲɛsin ne ma yan fiyewu sunkalo sera an baden caman jɔrɔlen don maa caman bɛ an na olu jɔrɔlenba don u bɛna mun dun sunkalo kɔnɔ u t'a dɔn aa denbaya sigilen don ka baba kɔnɔ a bɛ kɛ di ne fa laturu jinɛso denw i jija i k'olu sɛbɛn siɲɛ seegin ni jinɛso den minnu filɛ sanfɛ k'a daminɛ eh, janfa alimami na fo ka taa bila tɔntigi gariya la i b'o sɛbɛn siɲɛ seegin i b'a sɛbɛn ka taa se tɔntigi ma tuguni ka tila k'a sɛbɛn tuguni ka tila k'a sɛbɛn tuguni fo siɲɛ seegin i bɛ tila ka na adamadenso denw sɛbɛn olu duguma fo siɲɛ seegin tari ye kuma faamu a bɛ bɛn tan ni wɔɔrɔ den seegin de ma ee a tɛ sabali sa alo a ka to n bɛ dirɛti la kɔfɛ i bɛ weleli kɛ sabali aa d'accord n bɛna tila k'a sɛbɛn k'a ci i ma i bɛ i bɛna paji kan n bɛ dirɛti la sa alihamdulilayi rabbil alamin n'i y'a sɛbɛn o fana sɛbɛn siɲɛ seegin o siɲɛ seegin sɛbɛnnen sisan i bɛna mun de kɛ i bɛ nasi in bɛɛ i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i lamɛn o ne y'o de fɔ i karamɔgɔ de bɛ ka kuma i fɛ n ye garibu de ye dɛ nka n ye dɔ karamɔgɔ ye ne b'a ye sa ni sanfɛji ye fayida bila sa dɔ ka gundo ko walayi ne ɲɛ b'an balima baden la yutubu kan a baden fesibuku kan minnu b'a kɛ ka ɲa fɛn tɛ ne n'olu cɛ minnu b'a kɛ ka ɲa fɛn tɛ ne n'olu cɛ paseke olu ni ne tɛ ɲɔgɔn ye sira la ɔ paseke dɔw bɛ yen olu b'a kɛ ne yɛrɛ solomana min de ye an balima dɔw bɛ yen u bɛ solomana in de sɛbɛn ka a baara kɛ mɔgɔw ye ka wari minɛ o la dɔw b'a kɛ waa fila dɔw b'a kɛ waa saba ɔ b'u bolo de sɔrɔ a la paseke i bɛ tugu karamɔgɔ kɔ i ka kalan ka dɔnni sɔrɔ ɲuman t'a kɔ ɔ mɛ e bɛ karamɔgɔ kɔ i tɛ ka ɲuman sɔrɔ a kɔ i bɛ bɔ a nɔfɛ nafa t'o nɔfɛ yaala la sisan ne ɲɛ b'a la ni ne ye turabu in di sisan a bɛ taa sɔrɔ dɔ ka paji kan dɔ b'a ta sisan k'a ka fayida fɔ a la ne y'a fɔ cogo min na a bɛ tila k'a fɔ ten han a b'a baara ten ala ka barika don o tigilamɔgɔw la nka minnu b'a ta k'a k'u ka logiciel ne de bɛ fayida min di ko e de y'a di i kungo de b'i bolo nkalon bɛ nafa ɲɛ yan n'i bɛ cɛntigi fɛ i b'a yira a la i b'a fɛ i bɛ tila k'a fɔ a ye n bɛ fɛ ka nin kɛ i ye n'o de fɔ hali ni dɔ ye ne wele ka fayida di ne ma ne ne b'a di ne b'a tigi tɔgɔ fɔ n ko nin de y'a di ne ma ɔ o t'a jira k'a fɔ e ti dɔnnibaa ye o ɔhɔ dɔnki o la o min filɛ nin ye i bɛ nasi in fila fara ɲɔgɔn kan karamɔgɔkɛ bɛ fɛn fila ɲini nɔnɔ ni di ne de ko ten n ko nɔnɔ ni di i b'a k'a la i bɛ dɔ cɛ jifilen kɔnɔ i b'o bila yen i b'i jija bi ni bi ɛɛ eh, eh, minuit zero zero sera bi su in na minuit zero zero o y'a sɔrɔ i ye nɔnɔ ɲagami a la ani di ɲagami ɛɛ eh, nasi in sɛbɛnnen na ka ban a bɛ jija a b'a kɛ bi dɛ. ɔ a sɛbɛnnen na ka ban n'i y'a a ɲagami a la i bɛ dɔ cɛ jifilen kɔnɔ i b'o bila maintenant i bɛ t'i jɔ fɛn dɔ sanfɛ i b'i ko a la n'i ka sunkalo musaka bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen ye ni ala ka jɛn ye nka na bala kuma ka don i fɛ o kaba ala ye n da n mago t'a la yɛrɛ i ka dɔrɔmɛ mugan ka se n kɔnɔ n y'o de fɔ morikɛ min ye denmisɛnya kɔnɔ aa an ka dan yen n'o t'u n'a fɔ ko yɛrɛfɔ don an ka tɛmɛ nka na i b'i ko a la k'a ban siɲɛ seegin sigiyɔrɔma fila a bɛ bɛn siɲɛ tan ni wɔɔrɔ siɲɛ tan ni wɔɔrɔ den seegin de ma siɲɛ seegin sigiyɔrɔma fila i b'i ko a la siɲɛ seegin sigiyɔrɔma fila n'i farikolo jala i bɛ sɔrɔ ka na dɔ in min i b'i sigi i bɛ sunkalo filɛ fo ka taa sunkalo ban b'a kɛ de t'o fɔ fo ka taa sunkalo de ban toro kuma ka don bala fajigi musa ɔ o cɛmancɛ in na tuguni a ɲininen don n fɛ ko n ka na ka na waa tan ni wɔɔrɔ dalilu di tile saba kɔnɔ i k'a sɔrɔ ni ala ka jɛn ye turabuden ninnu na a b'a filɛ jinɛsow la turabuden filanan deuxième laturu qui est là qui s'appelle nabilayi adamu ɔ ale tɔgɔ de ye adama i bɛ buji ɲini u b'a fɔ buji dɔ bɛ yen c'est bleu buji bleu u b'a fɔ vert n ko bleu parce que n'i ko rouge dɔw bɛ taa noir de ta n'i ko blanc dɔw bɛ taa violet ta ka t'a ɲagami ka tila k'a fɔ karamɔgɔkɛ y'a fɔ ne t'o ye dɛ o i bɛ buji bleu de ɲini i bɛ na a sanfɛla la i bɛ na adama den den den seegin ci sanfɛyɔrɔ la quoi ɔ adama den seegin i bɛ na ci sanfɛyɔrɔ la a duguma i bɛ tila ka na tɔntigi gariya n'o ye laban ye le dernier min ye filɛ kelen fila kelen kelen i bɛn'o fana den seegin ci buji dugumayɔrɔ la ka buji entourer quoi a den seegin kɛ ka buji lamini buji farikolo kan quoi buji kan ka k'a lamini quoi dɔ bɛna yɛrɛ ɲininka a bɛ kɛ ten de e ɲɛ b'a n bɛ k'a fɔ cogo min na dɛ i b'a kɛ ten mais n'i ye fɔlɔ sɛbɛn sanfɛ ka jigin i bɛ espace dɔ bila pour ne pas que a ni filanan in ka don ɲɔgɔn i bɛ sɔrɔ k'a sɛbɛn o fana duguma ka jigin i b'a sɛbɛn a saba a saba kelen kelen n'a bɛɛ ka ten i bɛna sɔlatulu fati bisimila fatiya kalan siɲɛ wolonwula ka dugukolo souffler n'a ye ka dugukolo fiyɛ n'a ye ka tila tuguni ka na bisimilahi rahamani rahimi kalan siɲɛ wolonwula ka dugukolo fiyɛ n'a ye ka sɔlatulu fati kalan siɲɛ wolonwula ka dugukolo fiyɛ n'a ye i bɛ buji kelen ta i b'o mɛnɛ sani i k'a sigi i b'a fɔ ala n garisigɛ waa tan ni wɔɔrɔ la sani sunkalo tile filanan don cɛ i b'o sigi buji in bɛ jeni k'a ban sini i bɛna kɛ i bɛna sɔrɔ hali buji ji tɛ yen n'a bɛ ɲɛ i bɛna sɔrɔ hali ji tɛ yen n'a ti ɲɛ i bɛna sɔrɔ buji yɛrɛ ma taa yɔrɔ jan yɛrɛ a bɛ faga yen ji bɛ yen fana t'a jira k'a fɔ a ma ɲɛ f'aw k'a faamuya o kɔfɛ i bɛna filanan mɛnɛ o ye tile filanan ye tile sabanan i bɛ sabanan mɛnɛ o tile ti bin waa tan ni wɔɔrɔ i b'a sɔrɔ i b'i ka sunkalo musakaw san abarika ala ye anw dɔw kɔni ta ɲɛnabɔra kabini sunkalo yɛrɛ t'a dɔn a bɛ se ɔ o la an badenw a dɔw b'a fɔ k'a yɛrɛ bɛna fayida di sa a di kun ye k'a ka sunkalo yɛrɛ mɔgɔw ka n'a ka so ee hɛn alahu akibaru ɛɛ n y'o de fɔ mɔgɔ bɛ tugu i bɛ tugu ɛɛ a tɔgɔ bɔla n kɔnɔ ten i bɛ tugu ɛɛ kunatɔ kɔ n'a ye museli ni pɔnti bennen ye walima wari ye i k'a ta parce que bolo t'ale la a tɛ se k'a ta i k'a ta ɔ walima i bɛ tugu fiyentɔ kɔ n'a ye wari ye k'i wari in tɔmɔ n y'o de f'i ye ni kulogere bolila boli dɛ a m'a ye a y'a mɛn de bilahi safurulayi a m'a mɛn a y'a ye de ni kulogere in kɔni bolila ko cu an ka taa taa dɛ parce que ale m'a ye o ale m'a mɛn o a y'a ye de o tuma na i bɛ tugu a kɔ donc o de fayida tun bɛ yen k'a di aw ma nin ye laturuden min filɛ nin ye jinɛso ni adamaden sow ye ɔ ne tun tɛ fɛ ka don laturu kalan kɔnɔ mais n ɲɛ bɛ denmisɛnnin dɔw la sisan a y'a fɔ u ye k'o ye denmisɛnnin ye an b'olu dɔn n tɛ maa kiritike n ma na o kama n yafalen don bɛɛ ma nka ko ne ne ka dɔnni ka kɔrɔ hali o faw si ye awɔ siga tɛ kuma in na dɛ ne bɛ fɛ k'a fɔ u ye de u ka fani bɛ se yɔrɔ min na u k'a gulon ka dan yen nkalon u k'a dabila nafa foyi de t'a la fani bɛ gulon yɔrɔ min na bilayi fani u bolo bɛ se yɔrɔ min na k'u ka fani gulon ka dan yɔrɔ n'o tɛ n'u tɛmɛna yɔrɔ kan ŋana san'a ka gulon a bɛ gwan dɛ san'a ka gulon a bɛ gwan dɛ sabula sani a tigi ka se k'a jigin n'a ma taa jiri ɲini bilayi fani in tɛ jigin bilen o mɔgɔ dama damaw de bɛ yen n ti maa tɔgɔ fɔ wa n'u y'a lamɛn u b'a dɔn u yɛrɛ bɛ pagew créer u pagew kan alihamudulilayi ala ka barika don bɛɛ la n'i bɛ tiɲɛ kan ne y'o de fɔ ne ye bala de ye ɔ ŋana kɔrɔtɛ n'i magara a la i bɛ maga i yɛrɛ la nka n ma da n yɛrɛ la dɛ n dalen don ala ni n ba la ka tila ka n karamɔgɔ minnu ye n kanu k'u fo yan n bi dɔkitɛri jara fo a barika a ko k'a bɛ n sɔn a barika ye dɔnni na dɛ dɔnni n'i ma ko n ko n bɛ kɔrɔbiyew dɛmɛ k'a bɛ n sɔn dɔnni na n'i y'a kɛ maa o maa la a farikolo tɛ tigɛ a ma kɛ fɔlɔ nka sa n m'a baara fɔlɔ nka ŋana dɔkitɛri jara i foli bɛ nin kɔnɔ in kɔnɔ yan jara ka tila tuguni ka sefi di a yarabi sanisi jinɛ biwɔɔrɔ ni jinɛ wɔɔrɔ ŋana i da ko n bɛ tiɲɛ fɔ laturu de ye nin ye sa ne badenw aw kana ɲaga laturu dala foyi la min ye laturu jinɛsow yɛlɛma k'a kɛ mɔgɔsow ye mɛ bi mɛ bi walahi bi an bɛ an bɛ dugukolo min kan bi an bɛ diɲɛ yɔrɔ min na bi a cayara dɛ laturu dɔnnibaga a cayara dɛ ah, a cayara tableau bɛ bɛɛ ka so bɛɛ ko n bɛ laturu dɔn ŋaŋana laturu soden kelen kelen ne bɛ se ka te wuli n'a bɛɛ ye sunkalo fɛ a ye su n kale na ala la laturu soden kelen kelen bɛ te wuli a bɛɛ la et puis mɔgɔw b'a temi komi u bɛna wajuliw fana kɛ sunkalo kɔnɔ partout bɛ yen nka laturu soden n bɛ direct de kɛ soden kelen kelen bɛ te wuli a la aw kɔni ta ye masa solomana dama ye ɔ dɔ ne y'o de fɔ n'a filomaniya yɔrɔ don n b'o dɔ fɔ lahara ma a tɛ se ka bɔ n kalama o la n bɛ tila ka n'a jira mɔgɔw la n bɛ tila k'a kɛ n b'a jira mɔgɔw la a bɛ kɛ ni mun ye masa solomana bɛ te wuli a tiɲɛ bɛ yan nkalon bɛ badara bɛ te wuli a tiɲɛ bɛ yan nkalon bɛ badara bɛ mɔgɔ kɛ namara ye a tiɲɛ bɛ yan nkalon bɛ mangusi b'i ta tiɲɛ k'i lebu ka tumu don i la a tiɲɛ bɛ yan nkalon bɛ mangusi b'i kɛ nafolotigi ye tile kelen ala b'i sɔn tile kelen bɛɛ don fila tɛ tile kelen aa ne bɛ se ka jinɛ jigin i b'a jigin ne ka pa paga ne y'a kuma ye ne y'o dugawu de kɛ don o don n'a diyara i ye ala ka hɛrɛ mugu sura n'i kan min ye nafolo ni hɛrɛw ye ani arijinɛ kɔnɔ don n'a ma diya i ye sanpere ka taa n'i ka denbaya ye ne ka foyi t'a la ne ka foyi ɔ mɛ ne bɛ ka ne bɛ ka mɔgɔ dɔw kɔnɔ tele la u tɛ ka j'aime bila ka na mun na mun de bɛ yen de aa a ye commentaire bila ka na nka n'a o nin de ye safi den kun ye min kɔnɔ ka da aw ma bi o de ye nin ye sisan sisan a b'a ye page kan n ka page youtube mɔgɔw b'a sɔrɔ sisan sisan ala tigi a ye dansɔgɔ a ye ni ko aa ah, jitumu bala man ka don aha ŋana nin da morikɛ nin min filɛ nin ye sisan sisan nin jinɛso min filɛ nin ye papier papier vierge nin papier vierge sanfɛ yɔrɔ na jinɛso in segin a sɛbɛn siɲɛ segin sanfɛ i ka trait dɔ bila a ni mɔgɔso cɛ i ka mɔgɔso sɛbɛn o duguma fana siɲɛ segin ŋana sanumugu dɔɔni ni warijɛmugu dɔɔni k'a la i ka li mu a la i ka papier safura situlu mu a la ani li i ka papiye kuru kuru i y'a faamu i k'a kuru kuru ka taa da tile la n'a jara dɔɔni k'a siri i ka taa tun i b'a tun ni mun ye i b'a dɔn wa suruku golo ani waraba wolo ni damɛ golo i b'a tun n'o ye k'a kɛ juru kelen ye mɛ kunkolo fila k'o don a la k'a sɔri ɲɔgɔn na k'a don i cɛ ma ŋana taa n'i yɛrɛ ye i bɛ wari sɔrɔ ala b'i sɔn taa n'i yɛrɛ ye dabali t'i minɛ taa n'i yɛrɛ ye ala b'i kunnadiya toroba manga don o oh, ɲɛ b'a la ko larihamu ne bɛna larihamu de d'i ma bi nin kan larihamu yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ min tɛ mɔgɔ bila n'i hakili b'i diya i b'a lakali ko e tɛ fo i bɛ durusili k'i yɛrɛ ma jinɛso in sɛbɛn siɲɛ seegin tuguni mɔgɔso sɛbɛn siɲɛ seegin kolonkisɛ den seegin seegin sigiyɔrɔma fila bila a la kolonkisɛ min i b'a ko fɔlɔ k'a bila a la i tulo bɛ kuma na nka a bɛ ko ni kɔlɔnji de i b'a bila o la i bɛ nɔnɔ kɛnɛ fɛngɛ litiri kelen yɛlɛma a kɔnɔ i b'a datugu i bɛ taa bila simitɛri la ni a sira sini i bɛ taa a ta to k'a min hali n'a kumuna to k'a min k'a mun ɲɛ na o ye lɛrɛhamu dan de ye e bɛ laturu dɔn ka sɔrɔ mɔgɔ m'a f'i ye ni papiye o papiye jira i la i bɛ taa sɔrɔ i ka dɔnta b'o kɔnɔ ɔ n tɛ fayida wɛrɛ d'a kan bilen n tɛmɛtɔ don n nana sunkalo kama n ma na nin kama salamu alaykum wa rahmatulahi taala wa barakatu